Agus seo chugainn na foirne agus an fhoireann atá roghnaithe ag Scott Bemand. Agus sa bpaca sin, an chéad uair do Niamh O'Dowd imirt ag an leibhéal seo, is beidh sí taobh le Neve Jones agus Linda Djougang. Tá Dorothy Wall le Ruth Campbell sa dara ró. Sa ró cúil ansin, tá Aoife Wafer le caiptín na foirne, Edel McMahon agus Brittany Hogan. Deas Eimear Considine agus Amee-Leigh Murphy Crowe a fheiceáil ar ais ar pháirc na himeartha den chéad uair ó 2022. Agus tá Aoife Dalton agus Enya Breen i lár na páirce. Tá neart taithí ag Molly Scuffil McCabe agus Dannah O'Brien ag naoi agus ag deich. Agus binse láidir acu chomh maith agus súil le Emily Lane, Eve Higgins agus Stacey Flood a fheiceáil ar ais, triúr a bhí ar an fhoireann seachtar an taobh i bPáras an samhradh seo.

le Faitala Moleka agus tá Maya Stewart ar ais ó ghortú ar an gcliathán agus tá Lori Cramer ag teacht isteach mar lánchúlaí. Ar an mbinse ansin agus ag teacht súil chun teacht isteach dá gcéad chluiche inniu tá Ngauamo, Minns agus Dinnen. Mar sin Clara Munarini ón Iodáil í an réiteoir anseo agus an uair deiridh a thug na foirne seo aghaidh ar a chéile seo le le seacht mbliana anuas agus bhí Eimear Considine agus Cliodhna Moloney, atá ar an mbinse inniu, ag imirt an lá sin. Mar sin, súil le sárthaispeántas. Ar ndóigh, an WXV ag teacht go luath agus roghnóidh Scott Bemand 30 chun aghaidh a thabhairt ar Canada ag deireadh na míosa. Wafer istigh faoi seo.

Liathróid suas láidir ag tarraingt isteach na hAstrálaigh agus ansin líne iontach ó Aoife Dalton ansin. Á, bhí sé sin críochnaithe go hálainn ag fear, ag bean Clara in Uíbh Fhailí. Bhí siad ag teacht go láidir, bhí go leor leor brú ar an líne chosanta ach an t-imreoir lár páirce Aoife Dalton ag trasnú an líne sa deireadh. Sár-thaispeántas ó Éire go dtí seo. yeah beidh siad an-an-sásta leis sin fiú nár imigh an síneadh amach um an chaoi a bhí siad ag iarraidh ach fós féin you know ghnóthaigh siad ar ais an liathróid sin é an rud is tábhachtaí. O'Brien agus tá sí slánaithe. An Astráil. Moleka go hálainn uaithi, Smith, spás anseo ag Leon Stewart! Agus Maya Stewart! Príomhscórálaí na Waratahs ag trasnú an líne agus tá úd faighte díreach ar ais ag na cuairteoirí. Hogan ag fanacht. Tá sí ag Brittany Hogan. Ó greamú maith déanta ansin ag Leaney uirthi. Hogan ar an talamh. An Astráil ag tochailt ach. Seilbh ag Scott McCabe, O'Brien, Wafer! Aoife Wafer an dara úd faighte! Iontach ar fad, Aoife Wafer! Agus tá nóiméad déag caite agus tá Éire goidte chun cinn níos faide. Tá ní rabhthas ag súil leis na scóráil ar fad seo sa chéad 12 nóiméad ach iontach arís ansin. You know, síneadh amach iontach. Rinne Ruth Campbell go hiontach sa sín amach síos agus ansin just arís is a bheith foighdeach is just an modh díreach a thóigeáil. Tá na hAstráil, tádar ag cur isteach greamú maith ach fós féin just tá na bearnaí ag oscailt ansin tar éis cúpla pasáiste. Agus Eimear Considine, más féidir le Considine í seo a smachtú, beidh seans iontach aice. Eimear Considine, bean Chontae an Chláir, ag trasnú na líne an tríú úd faighte roimh an bhriseadh leath ama. A leithéid de scór agus a leithéid de bhean ag aimsiú úd dá tír. Iontach ar fad ó Eimear Considine. Sin iontach. Is just le feiceáil arís ansin. you know an méid brú atá na hÉireannaigh a chur ar na hAstrálaigh it's just tá siad a tá siad a déanamh an rud céanna is dul suas agus just níl níl tada le feiceáil um, acub san ionsaí mar mar gheall ar an méid brú atá na hÉireannaigh a chur orthu agus sin tá na tá na botúin a teacht isteach ansin Á sin botún ón Astráil ach nach ndearna Eimear chomh maith. Chaith sí bróig léi, scileanna sacair, scileanna peile léirithe aici. Agus isteach léi agus go raibh míle maith agat, a dúirt sí. Agus an scór ag leath ama, Éire 17, An Astráil 5. Beimid ar ais le hanailís tar éis an bhriseadh. Talamh istigh ar a dhul ar ais fós anseo ag na hÉireannaigh, fós ag teacht chun cinn. Iontach ansin, ó Erin King Hogan a déanamh thar barr, méadar nó dhó ón líne seilbh fós acu. Duine istigh ar an seilbh fáil ar ais. Wafer arís! Wafer a brú chun cinn! Tá sí stoptha. Greamú maith déanta. Heaney anois. Doras dúnta ar Heaney. Lane. Campbell anois. Dineen leis an ngreamú. Agus trasna anseo Higgins! Agus an ceathrú úd faighte ag Eve Higgins théis 59 nóiméad imeartha. Agus tá mé a cheapadh go bhfuil an bua cinnte ag an fhoireann baile anois. Higgins an ceathrú imreoir ag aimsiú úd anseo do na hÉireannaigh. Agus luaigh muid na hionadaithe atá théis a theacht isteach agus. Siad na hionadaí a chruthaigh an scór sin. Tá siad, you know, iompairach iontach ansin, you know, Aoife Wafer arís agus tá sí just á dhéanamh sin ar feadh an chluiche ar fad ach rinne Erin King go hiontach anseo. Ní raibh siad in ann í stopadh. D'imir sí arís agus fuair sí cúpla méadar eile as agus ansin just a bheith fai, Aoife Wafer arís, céile, ag tabhairt an liathróid suas anseo ach just a bheith chomh foighdeach sin agus a just a rith suas díreach agus ansin, go hálainn, ó Breen, yeah, Breen. Pas iontach sin ó Enya Breen agus Eve Higgins an-feiceálach ó tháinig sí ar an bpáirc. Agus tá sé slánaithe ag Enya Breen chomh maith. Go léi féin agus tá sí ag tarraingt Desiree síos sa líne. Tá sí fós aici. Aoife Wafer, áis na scéimeanna! Aoife Wafer, leath de úd! Tá sé sin go hiontach ansin is bhí an tacaíocht aici ach just tá sí just sin an phearsantacht teacht amach ansin go ndéanfadh sí a sleaschéim ansin agus go léi féin. Agus an slua ag baint taitneamh as an taispeántas seo, an cúigiú úd faighte agus an dara úd inniu ag Aoife Wafer, ach an sleaschéim álainn sin agus Stacey Flood duine chomh maith sin,

Pócaí fála ag na hAstrálaigh agus iad ag tabhairt aghaidh ar Cape Town agus Enya Breen, a leithéid de chic, Enya Breen, 31, 5. Go deas ó na hAstrálaigh, McKenzie. Smith ag teacht aníos agus isteach ansin leis an gcliathánaí Maya Stewart. I bhfad in iomarca spás fágtha ag an gcliathánaí ansin agus go raibh míle maith agat, a deireanns Maya Stewart. Trasnaíonn sí an líne an-éasca ar fad agus ní bheidh. Hugh Hogan, cóitseálaí cosanta na hÉireann, sásta leis sin. Thiteadar ina gcodladh ceart agus ní raibh duine ar bith ag ligean le Stewart a stopadh. Come on Aoife, Benny Aoife Wafer agus sin cailíní b'fhéidir ón Charraig Dhubh. Anois, an féidir le Wafer an hat-trick a fháil b'fhéidir? Ach tá siad ag dul i dtreo na líne. An bhfuil duine ar bith in ann í a stopadh? Trasna na líne agus Maloney! Agus arís, you know, sin rud atá déanta go han-mhaith acu anseo inniu. Tá an síneadh amach ag dul go han-han-mhaith dhóibh agus just tá sé ag tabhairt ardán iontach acu agus tá an mál ag dul go han-mhaith freisin. Tá sé chomh eagraithe, an chumarsáid idir na himreoirí ar fad agus just iontach go bhfuair Cliona Maloney an úd sin. Ní raibh freagra ar bith ag an Astráil ansin. Bhí sé sin iontach ar fad, ag obair le chéile, ag brú chun cinn, láidreacht agus an-éasca ar fad go Moloney an liathróid sin a chur go Tala ag an deireadh. 35ú cluiche go Clíona Moloney. Agus an t-am caite. Sárthaispeántas ón fhoireann baile. Bua iontach agus an scór deiridh anseo i Staid Kingspan. Éire 36, An Astráil 10.